ọ ga-adịrị igbo la mma biko ọ bụrụ na ị bụ onye igbo achọrọ m ime ka ị mara na ndị imo steeti ndị obodo imo ndị mba mmiri na ha lere oro anya sị gị na oro wụ egwu mgbe oro mara ha n'aka mana ebe m si bịa n'ala igbo oro wee bara egwuregwu ị ma egwu wụ nwanne egwuregwu otu nne otu nna ji ha abụọ oro ọ ya wụ isiokwu m n'ụbọchị nke taa tinye ntị achọrọ m ime ka igbo mara na ebe m si bịa na mụwa gbara oro mgbe ahụ nwoke na nwaanyị na-erule afọ iri na asaa iri na isii na-anọ n'ama n'abalị na-egwu egwuregwu n'obi ọcha mgbe a na-aga iyi n'oke ọtụtụ mgbe igbo dị mma ihe nkwụlachi irite oro aka ụlọ ọ na-ewute m maka mụwa chụrụ oro mgbe m dị obere hapụgodu nwa gị ka ọ pụgodu n'ezi ma ọ kụọ elekere isii nke abalị onye nwaanyị o kwesịrị iwute gị dịka onye Igbo na mgbe anyị dị obere n'okwu bekee virginity ọ nọ 16 years mgbe a na-akpọ ya sweet 16 ọ na-ewute mụnwa dịka onye ke mbụ ugbu a na-amụchiwala ụmụ na o wedetụwela aka to 12 10 mana ị ka na-aka akụkọ ndị ọcha ebe o si na-eri m arịrị abụ m nkwachukwu ojagbọ a na-akpọ m Ojiọfọ abụ m onye Olokoro nke dị na ọmahịa n'ime obodo nke Chineke ọ bụrụ na anyị na-aga n'iru buru n'obi na ime ijighị ihe na-emetụta gị dịka mmadụ n'elu ụwa mụrụ ihe na ị maghị ihe ị gaghị amatali ihe ọ bụrụ na ị nọrọ were ihe mere Steven mgbe ahụ e ji nkume tụgbuo ya ya ewute gị ga-ewere ya jaa chineke mma ebe ọ nwụrụ maka a tụrụ okwute ya nwụọ galakpa nke ahụ hapụ nke dịrị gị nke gị nke na-emetụta gị dịka mmadụ ọ bụ ihe ị na-ahụ n'anya gị na nke ị nụrụ na ntị nna gị kọrọ gị maka nna gị ga-atụrụ gị asị ka ị ga-eji tinye gaa wee bụrụ mmadụ ekelere m ndị nze na ọzọ ekele m ndị dibịa na-agba aja ma ndị na-agba afa ma ndị mụrụ ọgwụ ma mkpa akwụkwọ Ojiọfọ ọchị ihe onye chiri ya zere ndị igbo ibe m ka anyị letu anya n'azụ azụ onye igbo wụ ihe merenụ n'ala nna ya ebe ahụ ha bịara ụwa tupu ya abịa ọ ya wụ azụ onye igbo o nweghị etu ị ga-esi wepụ ihe nọ onye igbo la azụ ya wụrụ ndị ọcha ka ị ga-ahụ maka ala ọcha anaghị ata ala ojii anyị nwee teela ebe anyị bịara ụwa azụ onye igbo wụ ndị nna ya ndị nna nna ya ndị nna nna nna nna ya ndị nọrụ 300 and 200 and ihe ha mere kaa nka ọ ụzọ ahụ kacha mma maka na the highest blessing on earth bụ mmadụ kaa nka n'ahụ udo oji ọfọ kelere igbo kọtụ nke mere n'ala nna gị ihe nna nna gị mụrụ nna gị kwuru n'oge ndụ ya ka mkpa karịa ihe Abraham kwuru ihe dị ụjabọ nna nna nna m kwuru ọ ka na m mkpa karịa na ihe kwu- ihe kwu n'oge ọlụ ndị eze oji ọfọ kelere igbo ọ ga-adịrị igbo la mma igbo mma mma nụ o